Sneachta éadrom. Poll á thochailt ag gadhar ar thaobh an bhóthair. Sneachta éadrom. Poll á thochailt ag gadhar ar thaobh an bhóthair. Gan cor as. Ligeann sé don sneachta titim. Bromach sa ghort. Gan cor as. Ligeann sé don sneachta titim. Bromach sa ghort. Búir aigéin lastall den chlaí, sneachta oíche. Búir aigéin lastall den chlaí, sneachta oíche. Sneachta oíche, daoine ag dul thar bráid go domhain i dtost.

Guthanna maidine na n-oilithreach. Sneachta ag leá, guthanna maidine na n-oilithreach. Sneachta ag leá, solas bog ón ré i measc neadacha na lachan. Sneachta ag leá, solas bog ón ré i measc neadacha na lachan. An chéad chith sneachta, bacach ag an ngeata go moch ar maidin. An chéad chith sneachta, bacach ag an ngeata go moch ar maidin.

Níl tú tinn. Níor ghráigh tú i gceart iad sula raibh siad bailithe leo. Duitse amháin an sneachta seo. Éirigh. Éirigh, a chodlatáin. Amach go beo leat, mar a bhfeicfidh tú i gceart arís. Ag titim go bog. Sneachta. Sneachta álainn. Ar na beo is ar na mairbh uile. ar gach páirc is crann. Ná labhair a chara. Múscail tú féin. Sin uile. Amach go beo leat agus tuigfidh tú. cuimhne. An sneachta mar chuairteoir dearmadta. Dálann na cuimhne ní fhanann riamh ach seal.

Agus d'fhuil féin, doirte san ithir. Níl a leithéid de rud ann agus sneachta íon. Scáthán. Amach linn. Cuir ort do chuid éadaigh go beo. Cuir cuma ort féin. Siúlaimid nocht ar an sneachta úr. Feicimid a chéile agus déanaimid gáire arís i scáthán an ama.

Bhí sé ag cur sneachta an lá a chuireamar do chónra bheag bhán san ithir. Is tú ár n-am atá caite agus ár n-am atá le teacht an t-aon ní amháin is cuimhin linn.

reoite, ár lámha reoite, dála na hithreach. Oibrigh do ghéaga a dúras chun an sneachta a ghlanadh. Tá aois mhór ag an gcrann sin. Tá sé láidir. Tá fréamhacha doimhne.

Breac an lae. Búda sneachta á dhéanamh agam. An liathróid sneachta a bhí déanta agam ite ag an gcapall. An liathróid sneachta a bhí déanta agam ite ag an gcapall. Calóga sneachta ag tuirlingt anuas mo dhá dhearna. Calóga sneachta ag tuirlingt anuas mo dhá dhearna. Sneachta ag leá, sráidbhaile ag cur thar maoil. le páistí. Sneachta ag leá, sráidbhaile ag cur thar maoil le páistí. An chéad chith sneachta, urnaí maidine á chanadh ag sagart. An chéad chith sneachta, urnaí maidine á chanadh ag sagart. Carn beag sneachta fágtha sin uile.

Ardú croí ar ghéanna is ar lachain, sneachta earraigh. Leoithne earraigh ag séideadh, sneachta ag guairneán. Leoithne earraigh ag séideadh, sneachta ag guairneán. Gnó mór is ea an sneachta seo i lár lucht cathrach. Gnó mór is ea an sneachta seo i lár lucht cathrach.

Cnag, cnag, an gort ríse á threabhadh, sneachta ag righneáil.

Aistear. Ar maidin, nuair a chuala mé na héin ag canadh leis na bláthanna is óige, Thuigeas go raibh tú imithe. Ag breacadh lae, nuair a chuala mé na héin ag cantaireacht na mbláthanna is óige chun dúiseachta, thuigeas go raibh tú imithe cheana féin. In éineacht leis an ngaoth bhalbh a shéideann trasna caolsráideanna an bhaile seo, mar ar thuirling na héin chun talaimh,

grá. Ní féidir liom cuairt a thabhairt ort anocht, a iníon ó. Tá an sneachta ag titim arís. Titim go ciúin ar thithe agus ar shráideanna na cathrach seo. Tá an sneachta ag titim arís. Titim go bog ar an abhainn mar ar gháireamar le chéile tráth. Dá bhoige a thiteann sé, sea is mó a mhéadaíonn mo ghrá duit.

Ag éirí fuar atá sé. Lorg na gcos chuile áit. Scríofa sa sneachta. Ní ar strae atá gach fánaí.

An sneachta i ngach áit. An spéir ag dul i ndorchacht. An chosúlacht ar an sneachta sin go dtitfidh sé go deo. Tost. Tá sé dearmadta anois agat. Ach roimh theacht ar an saol duit, is ea a d'fhoghlaim tú brí an tosta. Lasmuigh An sneachta ag titim arís. An domhan ina stad.